Aw minnu bɛ k'an filɛ mali kɔnɔ mali kɔ kan an b'a fɔ aw bisimila Diaspora Info kɛnɛ kan bi jamukan in a bɛ tali kɛ kuma fila kan a fɔlɔ association min bɛ wele ko balimaya suisikaw fɛ yen Olu nana dɛmɛ don malidenw ma malidenw minnu bɔr'u sigiyɔrɔw la ka kɛɲɛ ni gɛlɛya minnu bɛ kɔrɔn fɛ mali kɔrɔnfɛ bolo fɛ ani camancɛ yan fan fɛ n'olu sigiyɔrɔ bɛnna garabali yɔrɔ ma n'o ye ɲamana fanfɛla ye ani jalakɔrɔbugu dɛmɛ minnu donn'u ma an nana o jaw yira aw la A fɔlɔ a filanan fana an ye barolasigi kɛ ni maa ye min bɛ wele ko Kader Traoré ale bɛ tɔn na tɔn min bɛ wele ko collectif pour le salut du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur fransikaw fɛ ani ale ye barolasigi kɛ min bɔra o baro kɔnɔ an n'o fana ja yira aw la an b'a fɔ tuguni k'aw bisimila Diaspora Info kɛnɛ kan I n'a fɔ an y'a fɔ aw ɲɛna cogo min ɛ association min bɛ wele ko balimaya Suisikaw fɛ yen, olu y'a kani a kanu ka na dɛmɛ kɛ malidenw ye maliden minnu bɔra u sigiyɔrɔw la ka kɛɲɛ ni kɛlɛ minnu bɛ Mali cɛmancɛ bolo fɛ ani kɔrɔnfɛyanfan fɛ ni olu yɛrɛ sigiyɔrɔ nana bɛn ɛ Ɲamana garabali ma ani jalakɔrɔbugu ma, dɛmɛn min donna olu fɛ olu ma si vous voulez dɛmɛn min donna olu ma ee association balimaya tɔn maaw fɛ an ka jɛ ɲɔgɔn fɛ an k'o ja lajɛ mali ye ɲɔgɔn dɛmɛ jamana ye o hukumu kɔnɔ kulu min sigilen don suisikaw fɛ yen n'a bɛ wele ko association balimaya min ni maliden minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don suisi ma n'olu b'o kɔnɔ u y'a kanu ka na dɛmɛ don ni maa ninnu ma maa minnu bɔr'u sigiyɔrɔ la ka kɛɲɛ ni kɛlɛjugu min bɛ kɔrɔn fɛ ani jamana cɛmancɛ yan fan fɛ
nin don min filɛ nin ye nin ye dɛmɛ de ye association balimaya ni min sigilen don suisse o ka dɛmɛ de don bon nin dɛmɛ in ye jagoya de nin dɛmɛ in ye jagoya de parce que mali bɛ yɔrɔ min na bibi na an bɛɛ b'a dɔn jamana eh, futinɛ bɛ jamana kɔnɔ an balima minnu ma se ka sigi kɛlɛ kama n'u bolila kɛlɛ ɲɛ ka na yan ɔ an b'a essayer ka an seko fɛnɛ min ye k'o de kɛ walasa ka se ka bɛɛ dusu suma k'a yira bon an bɛɛ de ye mali an bɛɛ de bɛ fa ni ba la an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ o de don nin dɛmɛ min filɛ nin ye min ni malobɔrɔw b'a la tuluw fo k'a se makɔrɔninw ma maa minnu bɔr'u sigiyɔrɔ la u y'a jira k'a fɔ k'olu nisɔnjara kosɛbɛ ka nin sɔrɔ aa bon fɛn minnu nana malo ye ni fɛnkɛ ninnu an ɲɛ b'u la a nisɔndiya bonyana an ma a diyara an ye bon association min ye nin bila ka na ka bɔ isuti an b'u fo u y'a di ne yɛrɛ dɔgɔkɛ min ma ka na n'o ye jalo ye an bɛ bɛɛ lajɛlen fo n'aw ka ŋaniya ɲumanya ye n'aw ka miiriya ɲumanya ye a y'a dabɔ minnu bɛ tɔɔrɔ la tɔɔrɔ in ka se ka bɔ olu ka cogo min na an bɛ ala deli fana ala ka maliyɛnden bɛɛ silama kisi nin tɔɔrɔ ɲɔgɔnna ma
diya dan a diyara an ye ni aw ɲɔgɔnna caman bɛ yen an bɛ ala tanu parce que ni e gɔnyara i ta dugu la n'i nana dugu dɔ la ni e ka mɔgɔ min b'i kunbɛn sɔrɔ i bɛ ala fo donc aw nalen a diyara an ye bon an bɛna foli di a ma foli min dan t'a la ala ka a ɲɔgɔnna caman don aw ka nin bɔ yɔrɔ min na a kɔni ne tɛ se ka dɔ fɔ ka tɛmɛ bukari kan parce que bukari ka min fɔ ni ale de ye nin ye an nana yan don min na mɔgɔ min bɔra ni hali derege dɔw bɛ yen a bɔra ne min bɛ kuma e fɛ ne ka n ta fakɛ ta ne fakɛ san bi seegin ni naani ne y'a ta moto la ka t'a bila sanni n bi kɔ segin dugu donyɔrɔ tɛ yen derege min n bɔra na n bɔra ni ale ye hali min bi ne kan na ni alu ni maliyɛn mɔgɔ ɲumanw sababu le derege min bi n kan na ni ale le n y'a sɔrɔ yan ɲani jama k'a kɔ don ɲɔgɔn na dɛmɛ in diba a ye welewelemada kɛ k'a ɲɛsin jamanaden bɛɛ lajɛlen ma ko bɛɛ lajɛlen ka wuli k'u jɔ janko ni maa nunu be se ka dɛmɛ cogo min walasa u ka se ka t'u sigiyɔrɔw la i n'a fɔ an y'a fɔ aw ɲɛna cogo min collectif pour le salut du haut conseil des maliens de l'extérieur faransikaw fɛ yen u ka tɔnden min bɛ yen n'a bɛ wele ko kader tarawele an ye an n'a jɛra ka masala kɛ ka kɛɲɛ ni gɛlɛya min bɛ malidenw kan faransi kɔnɔ walima diɲɛ fan caman kan an jɛra ka masala kɛ mun bɔra o masala kɔnɔ an ka jɛ k'o jaw lajɛ ɲɔgɔn fɛ kader i bisimila saha yala i bɛ se k'a ɲɛfɔ an ɲɛna kader yɛrɛ ye jɔn ye walasa maa minnu sigilen don k'an lajɛ mali kɔnɔ mali kɔkan u bɛ se k'a dɔn an ni maa min bɛ ɲɔgɔn fɛ bi wa ɲininkali diyara n ye sidibe n ka foli bɛ aw filɛ jamakulu bɛɛ ye n ka foli bɛ Renouveau TV mɔgɔw ye Kader Tarawele ye maliyɛn ye mun wolola Mali kɔnɔ yan ka kalan daminɛ Mali kɔnɔ yan ka kɔrɔbaya Mali kɔnɔ yan n y'a daminɛ ekɔliden jɛkulu la n'a bɛ f'o ma ko AEEM n kun ye lycée Askia secrétaire général ye AEEM na dans les années 97 98 o kɛlɛw kɔnɔna na gɛlɛyaw nana don an ni gouvernement cɛ IBK kun ye premier ministre ye o bon o kɛra sababuya ye ka ne gɛn ka bɔ mali ekɔli la ne gɛnnen ka bɔ mali ekɔli la o la Eh, Umar Mariko ni Cheikh Umar Sissoko. K'i to lycée waati de la. O y'a sɔrɔ n ma baki kɛ fɔlɔ. N bɛ 11e terminal. Donc ko ne tɛ se ka kalan kɛ Bamakɔ yan bilen u ye note bɔ pour que an kana se ka taa école foyi la yan o hukumu kɔnɔna la Umaru Mariko ninnu y'o mɛn anw tɛ mais i ye mun de kɛ pour que o note ka bɔ bon parce que anw tun bɛ mouvementw kɛ pour que ekɔlidenw ka conditionw i b'a dɔn Mali tun ma dege kɛlɛw la donc n'i bɛ o hakɛw ɲiniw kɛ sisan faamuyali caman kɛra mais fɔlɔ la i tun bɛ jate ko faso jugu Don mɔgɔ mɔgɔ bɛ se ka na ni gɛlɛya dɔɔni ye ka se marabagaw ma u bɛ se k'i écarter cogo min na u b'i écarter donc o tun y'u ka façon ye k'a écarter quoi o yɔrɔ in de la an bɛ foli bila ka taa Umaru Mariko ni Sɛki Umaru Sisɔkɔ yɔrɔ ani Amadu Koyita min ye minisiri ye bi munna i b'olu fo b'olu fo parce que Sɛki Umaru Sisɔkɔ ni Umaru Mariko olu taara ɲini à l'époque k'a fɔ bon n gɛnna cogo min na tan N gɛnna binkɛrɛn kan et que n ka kan ni dɛmɛ ye, u tun y'a decider k'u bɛ n bila ka taa u teri dɔw fɛ yen Burukina n ka se ka kalan kɛ yen, ɛ o yɔrɔ de la Amadu Koyita ko bon komi an tɛ mɔgɔ dɔn Burukina parce que Amadu Koyita olu tun y'an kɔrɔkɛw ye AEEM na ale tun bɛ ENA la, ale ko k'ale parents bɛ Senegal ale bɛ se k'a ɲini olu fɛ n ka se ka taa yen walasa ka se ka n ka kalan continuer donc Umaru Mariko ni Sɛki Umaru olu ye a wari musaka fɔlɔw bɔ pour que n ka se ka billet ta train min bɛ yen à l'époque an taara train na ka école fɔlɔw sara ka se ka kalan daminɛ yen Amadu Koyita ye fɛɛrɛ kɛ ale somɔgɔw ye n reçoit n ye san naani kɛ kalan na yen Donc o yɔrɔ de la n b'olu fo. Donc mɔgɔ bɛ se k'a fɔ e ka tunkarankeya a daminɛna ɛɛ parce que i ye gɛlɛya sɔrɔ ekɔlidenya kɔnɔ wa? Voilà ne ka tunkarankeya daminɛna o de kama o de n bɔra ka sɔrɔ bɔli man di n ye tunkaranke caman bɛ bɔ. O yɛrɛ y'a sɔrɔ i bɛ sanji joli la dɛ? Sɔrɔ mugan ma dafa ten kosɛbɛ dɛ, n ma mugan sɔrɔ. An tun ma mugan sɔrɔ non non non n tun ma mugan sɔrɔ o y'a sɔrɔ parce que hali n ma bac kɛ fɔlɔ donc j'étais très jeune n tun bɛ lycée la donc an ka tunkarankeya kɛra an ma wajibiya ye an bɔra parce que se tun t'an ye il fallait sortir il fallait que an tun ka bɔ pour que ka se ka kalan ou bien ka to yan ka kɛ fɛn sira wɛrɛ ta quoi bon Ala y'an dɛmɛ ani mɔgɔ dɔw ka dɛmɛ fɛ an sera ka bɔ ka taa kalan continuer eh, kalan sera ka continuer Senegalikaw fɛ yen wa an sera ka continuer n sera ka baki kɛ o la après ka eh, diplôme dɔ kɛ n'a bɛ f'o ma ko gestion d'entreprise n y'o kɛ école la école min tɔgɔ ye d'abord n ye lycée kɛ lycée mixte Maurice Delafosse je pense que c'est un lycée public Après là-bas n ye n taara IPG la Institut privé de gestion o bɛ Sacré-Cœur o ye san fila bac kɔfɛ n y'o fana kɛ o de bɛɛ kɔfɛ 2002 n sɔrɔla ka taa faransi ka taa kalan in continuer diplôme sɔrɔla munna e ma segin ka na i faso la ka na baara kɛ yen fo i ye sira ta ka taa faransikaw fɛ yen bon diplôme fɔlɔ in sɔrɔlen Ne gestion d'entreprise kun don ne kun ma wasa kosɛbɛ ne kun ma wasa o y'a sɔrɔ haine bɛ ne la parce que minnu kɛra sababuya ye n kana se ka kalan continuer n ko o y'a sɔrɔ u y'a fɔ u ka discours la k'u b'an mara u denw bɛ taa ka n'an mara ne ko ko ni n danna bac plus deux dɔrɔn ma den ninnu bɛ se ka n'an mara quoi n ko et puis nin fana ye farafinna diplôme de ye komi olu taara farajɛlataw de kɛ ka na n ko est-ce que an fana t'a ɲɛɲini o de hukumu kɔnɔna na an y'a essayer ka faransi fana ɲɛɲini pour que ka taa dɔ fara kalanw kan halisa. I selen faransi yala a daminɛ nɔgɔyara i bolo wa? a daminɛ ma nɔgɔya dɛ faransi daminɛ ma nɔgɔya yɛrɛ yɛrɛ de ne selen faransi hakili b'a la ne kunbɛnbaga ma se k'a yɛrɛ libérer baara la ka taa ne kunbɛn parce que baara ko kun ka gɛlɛn ale ma donc a kun kɛ kumanen don k'a ka baara sɔrɔ a ma se ka permission sɔrɔ donc ne yɛrɛ de kelen bɔra aéroport la ka n débrouiller ka taa fo n ka résidence universitaire la bon résidence so kun tɛ ne yɛrɛ bolo yen mais n terikɛ n'o tɔgɔ ye Mamadu Lazari Tarawele a bɛ Bamakɔ yan bi ale kun bɛ ekɔlidenya la ka ban et puis ekɔliden so kun b'ale bolo ale de fɔlɔ ye n bisimila pour que k'an bilasira n fana ka n ka ekɔliden so sɔrɔ donc o ekɔliden so bɛ ville mun na je me suis débrouillé ka taga fo o gare la Bon n selen o yɔrɔ gare la an terikɛ dɔ bɔra résidence universitaire la ka na n nɔfɛ ka taa ni pour que ka se k'an bisimila a daminɛw ma nɔgɔya hali inscription ekɔli ni fɛnw na une fois là-bas o bɛɛ gɛlɛyara bon k'o fara baara i tɛ se ka mana kɛ cogo o cogo a bɔ faransi yan eh, ka bɔ bamakɔ yan ka taa faransi k'i bɛ taa kalan sira fɛ k'a fɔ ko i somɔgɔ bɛ se ka wari ci i ma o maliyɛn ka dɔgɔ janko an bangebagaw la gosili tɛ an tɛ faamadenw ye donc an tɛ se ka compter k'a fɔ ko an somɔgɔ bɛ se ka wari ci an ma au contraire hali n'an bɛ kalan sira kan yen an somɔgɔw commencé ka u jigi da an kan donc o de y'an ka gɛlɛya o kɛra an ka gɛlɛya yɔrɔ ye parce que fallait que ka taa ekɔli la ekɔliden baaraw bɛ yen n y'a daminɛ ni ekɔliden baaraw ye eh, n'o ye ka moto boli ka taa pizza livrer mɔgɔw ma o ɛriw b'i permettre i bɛ se ka kalan kɛ quoi donc i bɛ t'o daminɛ ne tun bɛ t'o daminɛ kuma dɔ la sɔgɔma 11 heures cours université la yen avantage ye mun i yɛrɛ de b'i ka cours choisi i bɛ cours lajɛ i b'u ɛri lajɛ i b'a choisi mun heure mun b'i arranger cours bɛ daminɛ de 7 heures jusqu'à 20 heures dernier cours bɛ daminɛ 20 heures ka ban 22 heures donc o tranche kɔnɔna na mun bɛ bɛn i ma i yɛrɛ bɛ i ka fɛn choisi an ka époque la dɛ n t'a dɔn n'a changera. Ɛ diplôme sɔrɔla o bɛɛ kɔfɛ wa? Ala barika la diplôme sɔrɔla e Kader an y'a ye k'a fɔ e, i ka tɔndenya kama n'o ye AEEM kɔnɔna baaraw ye i ye gɛlɛya sɔrɔ i faso la an dun y'a ye i selen faransi o bɛɛ n'a ta i taara ye tɔn na min bɛ wele ko coordination pour le salut du haut conseil e, en france o fana ye mun ye tuguni
bon coordination o ye parce que eh, maliens de l'extérieur sigi ne ko i tɛ sɛgɛn eh, kɛlɛ la wa bon kɛlɛ c'est comme n'i ko ko i tɛ sɛgɛn ka balo wa tant que i bɛ balo i bɛ kɛlɛ de kɛ walasa ka balo sani an ka se coordination ma an selen faransi de ne taara yen 2002 an ye école ko bila sen kan san saba après an ye wulikajɔ kɛ k'a fɔ ko denmisɛnnin ka ca yen mais an tɛ jɛkulu la o hukumu kɔnɔ au conseil conseil national de la jeunesse malienne cnj An y'o perez tun y'an kɔrɔkɛ dɔ siriman tarawele ma ale ala ale ka kalifa minɛ la ala ka da sumaya an y'o kɔnta ten k'a fɔ eke an tɛ o pereztɔ sigi pur que sen se kare perezte dɔnku an ye sɛgɛnsin an ka daminɛ sɛgɛnsɛn sigilen denmisɛnninsen an y'o sigi hali bibi na Alihamdulilahi o bɛ ka continuer jeunes representés len don yen, u ni autorités bɛ se ka ɲɔgɔn kumaɲɔgɔnya, o kɔfɛ an nana wulikajɔ wɛrɛw kɛ an ka papier kow la, mɔgɔ caman bɔra o kɛlɛ kalama an ye consulat minɛ, o fana jɛkulu an y'o tɔgɔ kɛ ko collectif main propre o bɛɛ de kɔfɛ sisan O o collectif main propre in n y'o fana tɔnden mais o ka kɛlɛ bɛnnen don malien faransi malien denw ka papier ko dɔrɔn de ma a ni fɛn foyi tɛ ɲagami pour pour un consulat digne comme on le dit n'an mago b'an ka wolosɛbɛnw na an ka carte d'identitéw an ka passeportw an ka se k'a sɔrɔ bonya ni karama kɔnɔ baarakɛlaw ni usagerw ni ɲɔgɔn cɛ parce que gɛlɛya caman tun bɛ yen kɔsulaw ni baarakɛlaw ni maliw cɛ waati ko don pour que kana ho kɔsɔn dɛ purle sali di ho kɔsɔn la kɔrɔnasɔn in ye parce que o kɔsɔn de don o de tun bɛ maliw o de perezte o kɔsɔn dɛ mali don lɛsɛrɛ a bɛ fila min ɲɛmaa ye filamu ɲɛmaa ye faransi porolenm b'o de kɔnɔ de bɛ don katɔs bi fila de bɛ yen bɛɛ bɛ tirama na ni min ka surun fanga min na o fanga b'o reconnu maliyɛnw bɛ camancɛ la an ka problème tɛ ka ɲɛnabɔ donc an ye fara ɲɔgɔn kan kɛ ka coordination sigi pour que ka autorités kuma ɲɔgɔnya ka f'u ye problème bɛ yen Habib Sila ani minisiriw ka f'u ye problème bɛ yen gɛlɛya bɛ yen maliyɛnw bɛnnen tɛ A ye na solution dɔ sɔrɔ a la quoi donc coordination in sigikun kɛra o de ye, unhun, coordination sigira aw ye baara belebele jumɛnw kɛ a kɔnɔ maa bɛ se k'i tɛgɛ ɲɛsin mun ma? Coordination in sigili ni bi cɛ an ye mun ye ka ɲɛmɔgɔw ladɔnniya an y'a baara daminɛ n'o de ye parce que i tɛ se ka nin sigi K'i ma a sigikun fɔ an ye minisiriw ladɔnniya n'a ye ministre des Maliens de l'extérieur sani Koyita ka na an ye ambassadeur ladɔnniya n'a ye an ye Habib Sila yɛrɛ ladɔnniya n'a ye mais o si ma kala don ɲin na ka bɛn n'a ye u bɛɛ y'a kɛ i n'a fɔ foyi ma kɛ parce que olu kɛlen bɛ ka nɔti bɔ u kɛlen bɛ ka ko kɛ haut conseil bɛ i b'a fɔ fanga bisimilatɔn ka kɛ ni autorité min bɛ na u ka bɔ dɔrɔn ka taa tɛgɛrɛ f'o ye alors que haut conseil dabɔra de ka maliyɛn min bɛ jamana wɛrɛ min na i sigiyɔrɔ la k'i dɛmɛ i kunko ka ɲɛnabɔ k'i dɛmɛ i ka problème ka ɲɛnabɔ mais u kɛlen bɛ k'a ta k'a kɛ politiki bolo ye ka kɛ welewelemada ye ka mɔgɔw la voter président ye ka kɛ welewelemada ye ka mɔgɔw lawele ka mɔgɔw labɔ a ye taa nin minisiri kunbɛn a ye tiɲɛ fɔ a ye nkalon fɔ a ye tɛgɛrɛ fɔ alors que u ka baara t'o ye u ka baara ye de maliyɛn min bɛ faransi par exemple a bɛ jamana bɛɛ la a bɛ Abidjan a bɛ Espagne a bɛ diɲɛ yɔrɔ bɛɛ mais ne bɛ kuma faransi ta kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la a ka kan de ka kɛ gɛlɛya min bɛ maliyɛnw ani u ka autorités cɛ gɛlɛya min bɛ maliyɛnw ni u sigiyɔrɔ n'o ye faransi autorités ye ninnu de bɛ se ka kɛ sababu ye ka kɛ trait d'union ye pour que ka eh, eh, eh, lafiya lase malidenw ma hali maliyɛn kura min mana na o bisimilacogo ninnu de ka baara kan ka k'o ye mais yala aw bɛ k'aw jɔyɔrɔ fa o ko la bi wa an bɛ ka essayer k'an jɔyɔrɔ fa parce que an b'a essayer ka mun kɛ o ye ka minnu bɛ yen k'u pousser u ka baara kɛ n'u ma kɛ siraw b'anw yɛrɛ bolo an yɛrɛ bɛ tɛmɛ n'o siraw ye mais tuma dɔ la n'i m'i farati a bɛ k'i n'a fɔ i bɛ tɔgɔɲini na ou bien i bɛ k'a dabɔ ko dɔ kama alors que an bɛɛ de ye balimama ye Bon mɔgɔw y'an dɔn kɛlɛw la an y'a fɔ ne ye kɛlɛ daminɛ depuis Bamakɔ yan ne ni minnu ye lycée kɛ olu caman bɛ yen ekɔlidenya kɔnɔ mɔgɔ caman ye ne ye donc n'olu y'i ye u b'a fɔ i bɛ ko dɔ dɔn u bɛ na i kama donc o de sababuya la an bɛ wulikajɔ kɛ an bɛ min dɔn an bɛ mɔgɔw bilasira n'o ye Mais normalement jɛkulu min ka minnu dabaliban bɛ ne minɛ o ye k'a fɔ an b'a dɔn tɔnba fila in bɛ yen ye haut conseil des Maliens de l'extérieur fɔ o bɛ yen malidenw tɔgɔ la conseil supérieur de la diaspora n'o ye CSDM ye o fana bɛ yen malidenw tɔgɔ la aw ma se ka nin tɔn fila dɔ la kelen ka don o la walasa ka kɛlɛ kɛ yɛlɛma ka se ka kɛ fo aw fana taara aw damana tɔn sigi non an ta tɛ tɔn ye au fait an ka coordination in dabɔra de ka haut conseil mɔgɔw koron u ka biro kelen dɔrɔn sigi pour que bicéphalisme ka ban maintenant mun ye csdm ye csdm ne bolo a nana il y a trois ou quatre ans très franchement a na kuma u y'an contacté mais ne yɛrɛ k'u ma n ko sani u ka taa jɛkulu wɛrɛ créer mun bɛ kɛ sinamatɔn ye haut conseil la n ko est ce que u tɛ na an ka fara ɲɔgɔn kan an ka kɛlɛ kɛ an ka haut conseil nettoyer ka mɔgɔ ɲumanw bila kunna mais u y'a fɔ n ɲɛna don k'a tɛ se ka bɛn parce que mafia don effectivement ne bɛ ka bɔ a kalama bi k'a fɔ ko mafia don et a mafieux fɔlɔfɔlɔ o ye abibu sila yɛrɛ de moi je pense que ale mun y'a tɔn ɲɛmɔgɔba fɔlɔ ye ale de bɛ ka gɛlɛya caya ale de bɛ ka ko kɛ de sorte que maliyɛnw yɛrɛ kana bɛn parce que tu sais n'i ye i muso sɔrɔ file fiyɛ la n'i ye cɛ wɛrɛ da mɔsɔnnen ye i bɛ siran parce que i b'a fɔ a bɛna file fiyɛ k'i muso minɛ la bon san naani tɛmɛnen kɔfɛ An ɲɛ b'a la k'a fɔ CSDM effectivement mouille le maillot u bɛ ka baara kɛ pour que ka malidenw dɛmɛ et CSDM bi bi in na ne bɛ se k'a fɔ a nali diyara n ye parce que a bɛna kɛ sababuya ye Abibu Sila n'a ka jama k'a dɔn k'a fɔ ko u kelen tɛ yen maliyɛn de l'extérieur kama bilen k'a fɔ k'i b'a ta ka kɛ politikitɔn ye ou bien k'a ta ka k'i yɛrɛ lawasa tɔn ye o tuma a bɛna ban CSDM yɛrɛ de y'a yɛrɛ ka baara kɛ o parce que ne yɛrɛ kun vraiment j'étais contre Mais tagalen ɲɛfɛ n'i y'a ye problème wulila maliyɛnw da la Algérie an ma Abibu Sila ye an ye Ayidara de ye problème wulila Mali ɛɛ Faransi an ye Ayidara ye Etats Unis an ye Ayidara ye n'a fɔra ko problème bɛ maliyɛn de l'extérieur da la dugu o dugu la cɛ in kɔni bɛ taa. D'accord ee ee komi ko jamukan bɛ ɲini ka se a kuncɛyɔrɔ ma ɛɛ an b'a fɛ k'a dɔn sisan parce que jamu in sigikun dɔ fana ye maaw k'u to u sigiyɔrɔ la ka malidenw kunnafoniw fana dɔn walima u somɔgɔw kunnafoniw dɔn faransikaw fɛ walima diɲɛ fan wɛrɛw fɛ e bɛ se k'a fɔ e bɔra faransi ka na e bɛ se k'a fɔ kunnafoni jɔnjɔn jumɛn bɛ yen walima eh, maliden minnu sigilen don faransi u bɛ lahala jumɛn na yen bi d'accord o ɲininkali diyara n ye ne bɛ se ka mun fɔ ne bɔra ka maliden minnu to n kɔ faransi u bɛ duwawu ani barika de bolo yen Ne bɔra ka maliden janko kɔsana ta minnu nana fara an kan ni mɔgɔ min ko k'u bɛ hɛrɛ la i ye nkalon tigɛ eh, ni mɔgɔ min ko ko faransi bilama ka di i ye nkalon tigɛ bon ne bɛ nin y'a san tan ni wolonwula ye peut-être ne bɛ sira dɔw dɔn mais ala ko tiɲɛ maliyɛnw bɛ gɛlɛya la faransi bi ka da fɛn fila ɲɔgɔn kan fɔlɔ o ye an ka mali papiye yɛrɛ ye n'o ye kariti nina ye o sɔrɔli kɛlen bɛ kata banani an bolo an dun i sigiyɔrɔ sɛbɛn bɛ d'i ma ni o papiye in de ye fo carte NINA ka k'i bolo i ka se ka passeport sɔrɔ passeport de la titre de séjour bɛ d'i ma o kɛlen don gɛlɛya fɔlɔ ye gɛlɛya filanan papiye yɛrɛ tɛ dila yɛrɛ kɔrɔlen bon an tonnen bɛ ɲɔgɔn kan yen laban ta minnu nana mɔgɔw tonnen bɛ ɲɔgɔn kan yen dɔw bɛ na kalo wɔɔrɔ kalo seegin san kelen san fila hali baara kelen u t'a sɔrɔ ka kɛ hali papiye bɛ minnu bolo bi U ka baara ko gɛlɛlen don jango ko n'i nana sira dɔ fɛ i n'a fɔ jikan siraw gɛlɛya wɛrɛw la a ko ka gɛlɛn maliyɛnw tɛ lahara ɲuman na mɛ mɔgɔ kɔni bɛ kɛnɛya bɛ yen dumuni bɛ yen dunkafa bɛ yen i bɛ furakɛ mɛ an ta kun t'o dɔrɔn ye tunga fɛ Kader e sigilen don e ye choix kɛ e ma e tilara kalan na sɛnɛgalikaw fɛ yen i ma na mali la ka n'i ka baara kɛ i taara faransi Mɛ n'a fɔra ko e ka ci kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛsin malidenw ma minnu b'a fɛ bi ka tunga minɛn siri parce que a ka gɛlɛn jamana kɔnɔ e bɛ se ka mun fɔ
bɔn ne bɛ se k'a f'u ye u ka miiri kosɛbɛ parce que n'i ko mɔgɔw ma u kana taa u b'a fɔ ko est-ce que e tɛ ɲɛgo ye parce que e bɛ yen e bɛ e b'a fɔ an kana taa mɛ bi bi in na a tiɲɛna n'i bɛ taa kalan sira fɛ dɔnniya ɲini ne bolo i bɛ se k'o temps ta ni dɔnniya san fila ye san saba ye k'o papiye bɛɛ sɔrɔ ka taa légalement c'est très important ka taa légalement ka taa i ka dɔnniya ɲini ka na ne kɔni t'a ɲini denmisɛnninw ka taa bilen ka taa yen kɛ to yɔrɔ ye parce que a b'i soma fili ee gɛlɛya caman b'a kɔnɔ maintenant ee, bi bi in na minnu bɛ ka taga jango sira wɛrɛw fɛ n'o ye jikan sira ye vraiment ne bɛ conseil min di mɔgɔw ma o tɛ solution foyi ye parce que sani ka se diɲɛ ko bɛɛ bɛ k'i la mɔgɔw t'a da tɛ s'a bɛɛ ma mais surakadugu dɔw bɛ yen n'i b'olu traverser aw ka hakɛ to hali olu bɛ musoko k'i la i cɛtɔ eh, o dun t'anw danbe ye maliyɛn t'olu dɔn bon o bɛ k'i la yɔrɔ o yɔrɔ i bɛ b'o la hali n'i donna o tubabu jamana kɔnɔ a ye fiɲɛ bila i ka mɔgɔya la parce que n'i m'i farati caman bɛ yen an ka denmisɛnnin caman bɛ yen u kunkolo wulilen de bɛ don dugu ninnu na donc mɔgɔw ka miiri kosɛbɛ n'i bɛ taa tunga na an ka taga sira jɛlen fɛ an ka duguma sira ninnu to yen o conseil de bɛ ne bolo k'o fɔ Kader Traore ni ale bɛ tɔn na min bɛ wele ko coordination pour le salut du haut conseil en France a ka nin ladilikan in de bɛ dan siri an ka nin bi baro la an bɛ a fɔ aw ɲɛna ko ala k'an bɛn a ɲɔgɔn wɛrɛ ma Ayiwa nin masala in de bɛ dan sigi an ka bi jamukan na an bɛ foli lase malidenw ma maliden minnu yɛrɛ sigiyɔrɔ bɛnna moritanikaw fɛ yen fo ka se librevillekaw ma hakaja angolakaw fan fɛ yen an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ye an b'a fɔ aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ